akubanja kwake masahaba komanso onse amene akusatira sunna kufikira tsiku la kiyama tili mbuku limeneli ad-durusu ramadaniya lil ummati al-muhammadiya buku limeneli lidalembedwa ndi al-allama as-sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Aidarus Mulungu subhanahu wa ta'ala asangalale nawo ndipo tili pa page namba 25 pamene tikuona ya kuti mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallama mwezi umenewu wa ramadhani umati ukafika adali opereka kwambiri mtumiki ankapereka mochuluka naam ndipo kuperekako kuli mitundu yosiyanasiyana kuli kupereka maphunziro zimene akumapanga maustaz allah subhanahu wataala awapase thabati mulungu subhanahu wataala awapase taufiki mulungu subhanahu wataala akalandire ntchito yawo yabwino eh, tsiku la kiyama komanso mmenemo muli kupereka chuma chimene mtumiki ankapereka lero lino tikuona anthu akusatira sunna ya mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallama kumapereka chuma chawo kutulutsa chuma chawo ndi kumapereka mu njira ya mulungu subhanahu wataala komanso mmene mtumiki sallama wa badhlu nafsihi lillahi taala akuti iye amazigwiritsa ntchito yekha mtumiki sallama mu njira ya mulungu subhanahu wa taala ngati kuswali usiku wonse mmene timamvera mmahadith ena kuti ikafika 10 days yomaliza mtumiki sallama ankazutsa akufamili ake ankazutsa akufamili ake namapanga maibada mausiku wonse usiku wonse mtumiki ankapanga ibada

mmenemo taonanso kunati ya mmene muli a izharu dinihi wa hidayati ibadi e, komanso mtumiki ankaiwonetsera ndithu dini pakuchulukitsa maibada ndi kuwongola akapolo a mulungu subhanahu wa taala ku njira ya chiwongoko akuti wa iswalu nafi ilaihimu bikulli sababi komanso mtumiki mwezi umenewu ukafika ankayesesa kufikiza maphindu kwa anthu mwa njira ina iliyonse imene angakwanitse naam pamene pofunika kufotokoza bwino chifukwa lero lino ambiri e, amaganiza kuti iyayi otipasa ife zinthu azichokera ku tawoni azibwera ku midzi kapena iyayi lero linonso zasintha kumene akutawoni akumapezeka kuti akumapita ku tawoni nthawi ya njala ndi ku- nthawi yokolola ndi kuthamangira kumudzi kuti akatenge maphindu akaf- akafikize ku tawoni mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam ntchito yake inali iswalu nafi ila almujtama kufikiza maphindu mu community ya masahaba

amene timamusatira mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam ndi udindo wathu mu community mo kutenga gawo kuti ineyo ndizazigwiritsa ntchito kufuna kubweretsa phindu mu community kapena kuti mu umma wa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam Kuwa- kuwayanjanisa asilamu kuwapanga asilamu azikondana asilamu azigwirizana asilamu azipangira zinthu limodzi asilamu azimvesesana asilamu azikhululukirana asilamu azigonjerana asilamu azilemekezana asilamu azimverana chisoni naam ndiye zikumapezeka kuti anthu atembenuza zimene akuzitembenuza m'masocial media momwemu zikumachitika zimenezozo asilamu ndikumayamba kumatukanizana asilamu ndikumaukirana asilamu ndikumanyozana asilamu ndikumapepusana zimenezo si sunna ya mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam si sunna imene kulibe kulibe pamene mtumiki adayima ndikumanyoza wanthu kulibe pamene mtumiki adayima ndikumapepusa wanthu kulibe pamene mtumiki adayima ndikumatemberera wanthu kumawatemberera basi asilamu

ndi arkanu islami khamsa tazifotokoza zimene zija msilamu wina aliyense amene ali nazo zimenezi 5 izi ndi msilamu anapanga, anapanga shahada akumaswali kasano pasiku akumapereka zaka akusala kuja akupita ku haji amene ndi msilamu usatengepo gawo lomtemberera ameneyo ulibe mphamvu ina iliyonse iweyo ubwerese phindu kwa ameneyi ndingampindulitse bwanji ndipange bwanji kuti chisilamu chake chikhale chonunkhira ndipange bwanji kuti chisilamu chake chiziwala aneba akuoneka ngati nyumba mwawo chisilamu chikufowoka ndipange bwanji kuti ndiwatukule ndipange bwanji kuti amudziwe allah ndipange bwanji kuti amudziwe mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam mtumiki ankapereka munjira imeneyoyo iswalu nafi ilaihim ila lmujtama mtumiki amafikiza maphindu ku community yake ya masahaba masahaba angawa ndipange bwanji kuti aziwandikise kwa allah ndipange bwanji kuti aziwandikise kwa ine mtumiki muhammad saa salam ndipange bwanji kuti akwanirise malamulo a allah ndipange bwanji kuti akwanirise sunna za ine mtumiki muhammadin saa salam ndiye zimene amapanga mtumiki zimenezozo zimenezo ndiye chiphunzitso cha mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam ifenso lero lino titenge zimenezo kubweretsa mu community yathu maphindu kubweretsa mtendere mu community ku- kupangisa community imdziwe allah community imdziwe mtumiki muhammad saa sallam anyamata okhaokha kumakumana nkumakambirana za allah asungwana okhaokha kumakumana nkumakambirana za allah tipange bwanji kuti tithandize azibambo okalamba asungwana mpange bwanji kuti muthandize azimayi okalamba kumayendera anthu odwala mzipatala

mtumiki akugendedwa mpaka na malakul jibal mngelo woyang'anira mapiri ndikubwera kwa mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam kuti ya muhammad oyo muhammad mbuye wako wanditumiza kwa ine sankha choti ndiwachite amenewa ngati ukufuna ndiwaphwanye ndi mapiriwa basi ndisalaze asazapezekenso anthu aku Taif chifukwa apanga chinthu chonyasa kwambiri mtumiki ndikumayankha kuti allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun ndiye duwa ya mtumiki muhammad sallallahu alaihi wasallam allah muwakhululukire anthu angawa palibe chimene akuchizindikira tsopano iwe ukufuna kufikisa phindu ku umma wa mtumiki saa sallam ukuganiza kuti uyenda mophweka ukuganiza kuti ungoyenda mofewa basi masahaba anavutika kufikisa chipembedzo chimenechi lero lino tikayang'ana masahaba mukapeza kuti ku Turkey kuli manda a masahaba ku china kuli manda a masahaba kuchoka ku madina M- madina tulmunawara kuchoka ku makka tulmukarrama ukafika ku Turkey distance yaikulu kwambiri nthawi zimenezo ndege kunalibe magalimoto aliwiro omwe tili nawo lero lino kunalibe masahaba anafika bwanji kumeneko ku china masahaba anakafika bwanji ku yemen masahaba anakaponda bwanji ku shami masahaba anakafika bwanji ku iraki masahaba anakafika bwanji masahaba anakafika bwanji mmadera amenewa anakafika bwanji masahaba cholinga chawo pokafika mmadera amenewa masahaba chinali chiyani ku egypt kuchoka ku madina kupita mpaka na ku egypt masahaba anakaponda kumeneko chifukwa chani chifukwa chofuna kufalisa dini ya mulungu subhanahu wa taala kufuna kufikiza maphindu ku ku umma wa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam kufuna kunyamula mbendera imeneyi ya mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam masahaba anali ndi salary masahaba anali ndi ma allowance no amene angawapatse alhamdulillah ngati sizinapezeke tawakkalna ala allah masahaba ankapanga choncho ndiye lero lino tilimbikitsane ifeyo kuti allah watilenga kukhala anthu osauka ifeyo tasangalala ndi mmene allah adatilengera allah watilenga kukhala anthu akumidzi tikusangalala ndi mmene allah watilengera koma sitisiya kufalitsa chipembedzo sitingasiye kufalitsa chipembedzo chifukwa choti ife ndife anthu osauka sitingasiye kufalitsa chipembedzo chifukwa choti ndife anthu akumidzi sitingasiye zimenezo ala qadri listitaa malingana ndi mmene munthu ungathe- unga- ungathere mmene ungakwanitsire tafalitsa dini ya mulungu subhanahu wataala ndiye mtumiki ankafikiza maphindu eh, ku umma wa mtumiki muhammadin sallallahu alaihi wasallam mwa njira ina iliyonseyo akuti min it'ami ja'iin eh, maphindu anji ngati kumadyetsa anthu amene ali ndi njala mtumiki ankadyetsa anthu amene ali ndi njala innama nut'imukum liwajhi llah ife tikamakudyesani tikukudyesani chifukwa chofunafuna chisangalalo cha allah pamenepo tichenjeze pamenepo pali kagulu kena ka anthu mbatata zo- mbatata zomwezi izi mpaka na makamera m'manja kuwajambula anthu mbatata ili kukama Eh, chinangwa chomwechichi mpaka na makamera ndiwajambule amenewa khalani muzidya ndikujambuleni muzimwetulira ndikujambuleni zimenezo mu sunna ya mtumiki mulibe innama nut'imukum liwajhi llah ife tikukudyesani inu chifukwa chofunafuna chisangalalo cha allah tsiku la kiyama allah akatisangalalire tsiku la kiyama allah akatimvere chisoni tsiku la kiyama allah akatikhululukire tsiku la kiyama allah akatibise machimo athu basi sitikufuna kuti anthu azitichemerera sitikufuna kuti titchuke sitikufuna kuti tidziwike sitikufuna kuti mmawa muzitigwadira muzitilemekeza sitikufuna zimenezo makamera akubwereranji pa nkhani ya chakudya iftar anthu akufutula makamera m'manja anthu mukujambula zimenezo chiphunzitso cha ndani mukusakasaka chani m'makameramo chimene mukufunafuna nchiyani mukufuna kusandutsa iftari kukhala bizinesi yoti muzipezerapo phindu ramadhani mukufuna kuyipangira bizinesi mmalo mopanga ibada mukufuna kuyipanga kukhala bizinesi yotolera ndalama mukufuna kupanga choncho mukufuna ku- ku- ku- ku- kupeza dziko lapansi kuzera mu chipembedzo mukufuna kupeza dziko lapansi kuzera m'mayibada ndi zimene mukufuna inuyo mukufuna kusinthanitsa dziko lapansi ku- popereka akhira yanu akhira mukufuna kuti ino basi muisiye mwasankha dziko lapansi munthu wochenjera ndi zimenezi ndiye mtumiki mmwezi umenewu ankadyetsa ndithu tukuyankhula choncho pano pa fitati llahi taala lhaya mukamakhala ndi mafunso kapena ndemanga tamafunsani mafunso anu azayankhidwa eh, komanso ndemanga zanu zizagwiritsiridwa ntchito jazakumullahu khair assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh